Igbo bụ Igbo, ndewonu, ya dịrị onye mma dịkwara ibe ya mma. Abụ m Odoziakụ Ngozi Ọnụkawa. Ana m akụzi na Mahadum Steeti Abịa nke dị n'Uturu, Naịjirịa. Ana m eleba anya n'isiokwu ọgbakọ ụwa ndị Igbo nke afọ a nke na-akwu gbasara ntụtegharị ọmụmụ asụsụ Igbo bido n'afọ 2020 ma gawa n'iru bụ nke m kwenyere na ọ bụ oke na ọrụ dịịrị onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo ma ọ nọ n'ụlọ ma ọ nọ n'ije Na ihe nchọcha a, e kewere ya n'ụzọ dị iche iche. Nke mbụ bụ okwu mmalite. Ọzọ abụrụ nnyochagharị agụmagụ. A bịa lebazi anya na isiokwu ihe mere asụsụ Igbo ji bụrụ ihe na-ala azụ taa nakwa n'ihe a ga-eme iji wee kwalite ya. Na mbụ, asụsụ bụ isi njedebe ihe niile ọ bụ ya bụ mmalite ihe ọ bụkwa ya bụ njedebe ihe niile asụsụ bụ ụzọ mmadụ na ibe ya si enwe mmekọrịta ọ bụkwanụ chukwu kere ụwa nyere agbụrụ ọbụla asụsụ ya asụsụ bụ njirimara agbụrụ ọbụla nke pụtara na agbụrụ ọbụla lụpụrụ asụsụ ya mara na o jila aka ya wee kepụ onwe ya n'ụwa o nweghị asụsụ ka ibe ya mma o nweghị asụsụ zuru oke dị ka ndị ụfọdụ na-eche na asụsụ ụfọdụ nwere ndị ka nke ibe ha mma ihe anyị maara bụ na ihe onye kpọrọ nkịta ya ka ọ ga-aza na asụsụ na-ebute ọganiru asụsụ na-eme ka a dị n'otu ya ndị Igbo asụsụ anyị bụ chi nyere anyị anyị ekwesịghị iji ya wee egwu egwu ọ na-eleba anya na ntụlegharị agụmagụ ụfọdụ ụmụafọ Igbo edeele gbasara asụsụ Igbo na ọganihu ya Maduka 2007 Nwadike 2017 na Anụkam 2018 elebela anya n'ihe gbasara otu a ga-esi wee mee ka asụsụ Igbo a wee na-aga n'iru na ọtụtụ ndị enyela aka ịkwalite asụsụ a ma ndị ọcha ndị bu ụzọ nyere anyị aka ka a na-ede asụsụ ede ha onwe ha nwekwara mmasị n'ebe asụsụ Igbo dị mana anyị nwa bụ ndị Igbo gịnị ka anyị Kedu otu anyị si eme ka asụsụ a na-aba ọnyụpa? Ọtụtụ ndị nwere ntụnye n'ihe gbasara asụsụ Igbo taa, ndị nne na nna, ndị nkụzi, ndị gọọmenti, ụlọ akwụkwọ dị iche iche, ndị eze na onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo nwere otu ụzọ maọbụ nke ọzọ anyị si eme ka asụsụ a na-aba ọnyụpa n'ebe nne na nna dị Nne na nna mụọ nwa, a na-asị na a na-esi n'ụlọ mara mma ma pụwa ama. Nwatakịrị ọbụla a mụrụ n'ezinụlọ, ihe mbụ e kwesịrị ime bụ ịkụziri ya asụsụ nne e jiri mụọ ya bụ asụsụ Igbo. Tupu ya agawa ụlọ akwụkwọ, e wee kụziwere ya asụsụ Bekee na asụsụ ndị ọzọ. Ọtụtụ nne na nna enweghị mmasị ịkụziri ụmụ ha asụsụ Igbo. Ha na-ebido mgbe ha mụrụ nwa sụwara ha Bekee. ha chere na asụsụ bekee na ọ ya bụ ọkachamara ọ bụrụ na nwatakịrị na-asụ asụsụ bekee na ọ ma ihe niile mana nke ahụ abụghị eziokwu ya nne na nna na-asụrụ ụmụ ha asụsụ bekee na asụsụ ndị ọzọ ma were asụsụ igbo dowe ya n'azụ a bịa n'ebe ndị nkụzi nọ ụfọdụ ndị nkụzi na-ahụta asụsụ igbo dịka asụsụ a na-ekwesịghị iji wee na-eme mmekọrịta na-eziri ozi n'ụlọ akwụkwọ nke na nwatakịrị sụọ asụsụ Igbo a naa ya nha mana ọ sụọ asụsụ Bekee a kụọrọ ya aka ụmụ Igbo ihe dị otu a ọ dị mma kedụkwanụ maka ụlọ akwụkwọ ụfọdụ ebe ndị mmadụ nwe ha achọghị ka a na-amụ asụsụ Igbo ebe ahụ kedụnụ ka ọ ga-esi daba na anyị nọ n'ala Igbo na-aza ndị Igbo bụrụ agbụrụ Igbo mana asụsụ anyị abụrụ nke a na-eleda anya anyị bịa n'ebe ndị gọọmenti nọ ndị gọọmenti anaghị atụnyecha oke ruru ha e nwere ọtụtụ akụrụngwa dị iche iche e kwesịrị iji wee na-amụ asụsụ mana ị bịa ndị gọọmenti anaghị enye ihe ndị a n'ụlọ akwụkwọ dị iche iche anyị maara na mgbe anyị nwere nsogbu gbasara SPILC anyị maara na gọọmenti batara mgbe anyị na-ekwu okwu gbasara ọtọgrafi a ga na-eji ede asụsụ Igbo ọ gọọmenti bịara hiwe otu ọnwụ kọmitii nke mere ka ha tụpụta ọtọgrafi nke kacha mma iji wee na-akụzi asụsụ Igbo nke bụkwanụ nke e tinye n'ọrụ o wee na-aga nke ọma ya na gọọmenti ahụ Ọ bụ ọ bụghị gọọmenti ndị e nwere n'ala Igbo taa ka ha mee ihe ha kwesịrị ime ka asụsụ Igbo ghara ịnwụkwanụ ọtụtụ mgbe gọọmenti kwesịrị inye ụmụ akwụkwọ ihe dị iche iche e kwesịrị na-akụziri eji kụziri ha ihe ma ha anaghị eme nke a anyị bịa n'ebe ndị eze dị o nweghị onye eze nọ n'ala Igbo a ga-asị na o si n'obodo ọzọ Ndị eze niile n'ala Igbo taa bụ ndị Igbo mana mgbe a na-eme nzukọ kedu ihe e ji wee na-eme nzukọ asụsụ bekee kedụkwanụ otu ha si bụrụ ndị na-echekwa omenala Igbo ebe ọ bụ na omenala nwa ha na-echekwa anaghị eji asụsụ Igbo wee na-ezipụta ya ọ fọrọ obere ka e were asụsụ bekee wee na-awa ọjị ụfọdụ na-emekwa ya taa ya na Ihe anyị na-akọwa bụ na anyị bụ ndị Igbo na-enye aka ịdọla asụsụ anyị azụ. A bịa n'ebe ndị ji ego dị, ndị onye mepụrụ onye ọ dịrị, anyị na-enwe ego maka ihe ndị ọzọ. Anyị na-enwe ego iji wee rụọ mee ihe niile dị iche iche. Mana anyị na-enwe ego iji nye aka ịkwalite ọmụmụ asụsụ Igbo. Anyị na-asị na ọnọdụ dị otu a adịghị mma. Na ọ bụrụ na anyị gba nkịtị na asụsụ anyị ga-abụ ihe a ga-echefu kpamkpam agbụrụ anyị abụrụkwa ebe ndị a ga-asị kedụkwanụ ebe ndị a si ọ ga-adị mma ma ọ dị otu a anyị na-ajụzi gịnị ka anyị ga-eme ka asụsụ Igbo a bụrụ asụsụ a ga-akwalite ka ọmụmụ ya wee dị mma ka o wee nọdụ n'ogugo ndị asụsụ ndị ọzọ dị anyị abịaghachikwa n'ebe nne na nna nọ ọ dị mkpa na nne na nna ọbụla ngwa ngwa a mụrụ nwa n'agbanyeghị ebe a nọ mụọ nwa ahụ maọbụ n'obodo oyibo maọbụ n'ala igbo maọbụ n'akụkụ naijiria ọbụla ma ọ bụ akụkụ ọbụla ebe ụwa sọtụrụ ka nne na nna biko were asụsụ igbo malitere nwa ha mụọra nwa ha ịsụ asụsụ ka ha kụziere nwa ha abịchịdị dịka ha si akụzi asụsụ bekee na mkpụrụ edemede nke ya bụ abcd ebe nwatakịrị kwesịrị ibu ụzọ mụrụ mụta abchd igbo tupu mụwazịa abcd nke bekee nwatakịrị bu ụzọ mụọ asụsụ igbo ọ bụ ntọala nye nwatakịrị ahụ a tọọla ntọala ya o nwee n'ebe o nwere mgbakwasị ụkwụ ihe ụfọdụ ya mara ihe a na-akpọ ya n'asụsụ nke ya tupu ya abịazi mụwazi etu esi akpọ ya n'asụsụ ndị ọzọ anyị asịghị na onye ọzọ mmadụ agaghị amụta asụsụ abụọ maọbụ atọ maọbụ karịa ọ bụghị ihe anyị na-ekwu ihe anyị na-ekwu bụ na ka nwatakịrị ọbụla bu ụzọ mụrụ mụta asụsụ nne jiri mụọ ya bụ asụsụ igbo ọ gbadozi ụkwụ ebe ahụ ya mụwazi asụsụ ndị ọzọ ndị nne na nna kwụsị ịsị na a ga-etinye nwa ha n'ụlọ akwụkwọ ebe a na-anaghị asụ igbo biko ọ bụghị ihe ọma mere anyị anyị bụ ndị ole ndị igbo agbụrụ igbo ị ga-anọ n'ala igbo gị na-aza onye awụsa onye yoruba onye bekee nwekwana ihe anyị ga-eme agbụrụ ndị a anabata anyị sị na anyị bụ ndị nke ha kpọmkwem ya na ka ndị nne na nna jisi ike kwalite ị na-akụzi ụmụazị igbo ana m ekele ndị nne na ụfọdụ ndị n'obodo oyibo ndị na-asụrụ ụmụ ha igbo anyị na-ahụ na-agụrụ egwu na-eme ihe niile na-egosi ha na ha bụ ndị igbo n'ime efe ha na-eyi ma nri ha na-eri ihe niile gbasara omenala anyị ha na-emere ha asị na ha gaa n'iru na ọ ga-adịrị ha mma n'ebe ndị nkụzi nọ biko ndị nkụzi ibe m ka anyị kwụsị ị na-eji asụsụ bekee na-akụzi asụsụ igbo ọ na-adọla asụsụ igbo azụ ka anyị kụzierekwa ụmụaka a ka esi asụ asụsụ igbo ha gbadozi ụkwụ ebe a ha na-asụzi asụsụ ndị nke ọzọ ka anyị mekwa ka ha ghọta na asụsụ ọbụla zuru ezu nke na-ezughị na-agbaziri a na-enwe ohere ịgbazite mkpụrụ okwu n'asụsụ ndị ọzọ ị bịa n'asụsụ bekee e nwere ọtụtụ mkpụrụ okwu agbazitere n'asụsụ ndị grik na jaman na latin na french ya na ịgbazite asụsụ ịgbazite mkpụrụ okwu site n'asụsụ ndị ọzọ webata n'asụsụ igbo bụ ihe a nabatara n'ihi na kwa ụbọchị ka okwu ọhụrụ na-abata n'ihi ya ọ dị mkpa na anyị ga na-eme dịka ndị ọzọ si na-eme ndị gọọmenti biko ga-ewelite rụọ ọrụ dịrị ha nye akụrụngwa dị iche iche eji akụziri ụmụaka asụsụ nye ụmụaka ndị nwere mmasị ịmụ asụsụ igbo ohere ịgụ akwụkwọ n'efu inye ha ego mkpọnye aka n'ihi na ọ bụrụ na taa ị sị na onye ọbụla chọrọ ịmụ asụsụ igbo ịgụ ya n'ụlọ akwụkwọ mahadum bịa a ga-enye ohere ịgụ akwụkwọ n'efu na ọ ga-eme ha ga-enwe mmasị ime nke a ya gọọmenti ka ha teta n'ụra ịrụ ọrụ dịrị ha anyị bịakwanụ n'ebe ụlọ akwụkwọ ndị nkịtị nwe biko ọ bụ iduhie nne na nna na ụmụaka ịsị ha na a ga na-akụziri ha ọmụmụ asụsụ igbo ọ dịghị mma ọ ihe jọrọ njọ n'ebe ọ dị ukwuu biko ka anyị kwụsịnụ n'ọdụdụ ụta ụmụnne anyị ndị n'obodo oyibo biko nyerenụ anyị aka nsogbu anyị nwere bụ na ego adịghị anyị na-enwe ụkọ ego iji wee kwalite ọmụmụ asụsụ igbo ọ bụrụ na ha ga-enyere anyị aka zitere anyị ngwa ọrụ na-azụlite enye aka iguzite ndị nkụzi ọ ga-enye aka n'ebe ọ dị ukwuu ụfọdụ ndị nkụzi a e mee a kpọfete ha obodo oyibo ha nọ ebe a na-akụziri ụmụaka asụsụ igbo ọ wụ ọrụ ihe ahụ bụ ịchọrọ ha ọrụ dị mkpa ha ga na-arụ ya na ihe anyị na-akọwa bikonụ ka onye ọbụla tinye aka ma okoro ma agbọghọ ma nwoke ma nwaanyị ma nwata ma okenye ka anyị niile tinye aka ka asụsụ anyị aghara ịnwụkwanụ ka anyị ghara ịbụ ndị a ga na-eji eme ihe ọchị n'agbụrụ ụwa dị iche iche n'ihi na onye tụfuru asụsụ ya atụfuole njirimara ya anyị na-arịọ ka onye ọbụla tinye aka ka site n'ọgbakọ a ka anyị tụpụta aro dị iche iche ga-enyere anyị aka ịkwalite ọmụmụ asụsụ Igbo ọ bụrụ na anyị tinye nke a n'ọrụ ọ ga-abụ ihe ncheta nye anyị ọbụladị mgbe anyị ga-ahapụ ebe a anyị amara na ụmụ anyị ndị anyị zụlitere ga-agakwa n'iru ime ka asụsụ anyị a gaa nke ọma Igbo bụ Igbo